apo tikapanganga kampeni malawi congress party tikayoyapo cha zakuti feteleza wazamuwa 4950 kwacha tikayoyapo cha malawi congress party kweni wakayoya ivi mbanyithu a utm mu manifesto yawo tsono tangoganizani chifukwa ndamvapo kuti inu mumadandaula kuti aa aa feteleza mani ngodula ndiye kuti Thumba la feteleza 50 KG lija nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4000 nkanthu kodi pamenepa sipali bwino kodi mukunimva ine kumtengo uko eya namumva wina akuti "Eh, koma pemepo koma pemepo koma pemepo ati apo tikapanganga kampeni malawi congress party tikayoyapo cha zakuti feteleza wazamuwa 4950 kwacha tikayoyapo cha malawi congress party kweni wakayoya ivi mbanyithu a utm mu manifesto yawo thumba la 50 kilogalamu lija 4000 nkanthu basi. Koma nakuonjwatu pano. Koma nkhani nukamba iya serious. apo tikapanganga kampeni malawi congress party tikayoyapo cha zakuti feteleza wazamuwa 4950 kwacha tikayoyapo cha malawi congress party kweni wakayoya ivi mbanyithu a utm mu manifesto yawo
chifukwa cha ufulu umenewo chifukwa chake tifuna kuti alimi onse nawo azipeza phindu pa zimene amalima chifukwa chake tatsitsa mtengo wa feteleza kuti ukhale 4495 tifuna kuti zimene zichitike apo tikapanganga kampeni Malawi Congress Party tikayoyapo cha zakuti feteleza wazamuwa 4950 kwacha tikayoyapo cha Malawi Congress Party kweni wakayoya ivi mbanyithu a UTM mu manifesto yawo amene amayitanitsa feteleza ku Malawi kuno timamdziwa timadziwanso landed cost ya feteleza obwera kuno zimene timachita kunoku nkuononga anthu akuno kumidzi Mukamva ife tikunena kuti feteleza titsitsa mtengo 4000 nkanthu tikunena zoonadi zimenezo zichitika.
Apo tikapanganga kampeni Malawi Congress Party tikayoyapo cha zakuti feteleza wazamuwa 4950 kwacha tikayoyapo cha Malawi Congress Party kweni wakayoya ivi mbanyithu a UTM mu manifesto yawo thumba la feteleza lija 4000 nkanthu pamenepo sipali bwino twani pali bwino wani
apo tikapanganga kampeni malawi congress party tikayoyapo cha zakuti feteleza wazamuwa 4950 kwacha tikayoyapo cha malawi congress party kweni wakayoya ivi mbanyithu a utm mu manifesto yawo ngakhale ku namwera anthu amalima konse kuja kwakuti eka tuli kuti amalima wanthu kuli minda kuli nthaka yabwino mpofunika kuti feteleza atsike mtengo kwa aliyense thumba la 50 KG 4000 n'kanthu zithandiza kuti anthu apite patsogolo kumadyadi katatu pa tsiku zikhale zinthu osati ngati nthano kapena maloto koma zoonadi. Ine ndi a Chilima tagwirizana titukule ulimi. alimi azigula fetereza motchipa, 4000 thumba la 50 KG ndiye kuti zithandiza kuti anthu alime zenzene. Alimi tiwathandize potsitsa mtengo wa fetereza 4000 n'kanthu basi.
Alimi mudalitsika ndi fetereza wa 4,495 kwacha pa bagi ya 50 kilogalamu. Tsono tangoganizani chifukwa ndamvapo kuti inu mumadandaula kuti aa aa fetereza maningodula ndiye kuti thumba la fetereza 50 kg lija nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4000 n'kanthu kodi pamene pasi pali bwino kodi mukunimva ine kumtengo uko eya namumva wina akuti koma pamenepo koma pamenepo koma pamenepo ati